Tiika tonse pachiswe ah, posadziwa ndipo ah, funso la a Mmanawo linadza ah, wonjezedwa mphamvu ndi funso la a Chitete kunena kuti ah, ndiye kuti mabungwe onse sadadziwe bwanji ngakhale wa ACB adadziwa munthu atachoka kale Kodi kapena mabungwe onsewa kuli anthu amene amagwirizana nawo? Kodi mayina aja anatchulidwa aja zikadakhala kuti zimatchulidwa kuno, would you have behaved different kapena kunena kuti kodi mkadachitira mwina mosiyana ndi mmene mwayankhira lero? Eh, ndikudziwa kuti yankho la pamenepo ndiye ndi inde zinazo tikufufuza mabungwe osiyanasiyanawo ndi aliyense ah, kuti udindo wake ukadayenera kukhala wa mtundu wanji ndipo tikatha kupeza zimenezo tionanso chochita kutsogoloku koma nduna a finance thandizeni
Zikomo kwambiri Excellency. I think eh, funso la, la a Mmana lokhuzana ndi ku admarc um, observation ndiyoona kuti admarc inali ndi lingaliro loti igulitse chimanga ndinene kuti mwina nthawi zina maganizo ngati amenewa amabwera asanakhale ndi final assessment ya mmene kukolola tingakololere, kutheka kuti board imakambirana zimenezi ndi malingaliro oti mwina tikolola mokwanira koma ndi ma cyclones amene tinadzakhala nawo zinali zachidziwikire kuti yield ya chaka chino inatsika poyerekeza ndi yield ya chaka chatha ndipo kugulisidwa chimanga kumene maganizo analipo ogulisa ku Zimbabwe olo kwina kulikonse anayimitsidwa chifukwa choti chofunikira number one ndikusunga chimanga choti eni ake eni agwiritse ntchito a Malawi kusiyana ndi kungothamangira kuti apeze ndalama koma ndimafunanso ndingonenako fundo imodzi kuti um, nkhani ngati za ku Admarc pa management level komanso nkhani za ku Admarc ngati pa board level ndi nkhani zimene zikuunikidwa moti your excellency ndiye kuti ndinene kuti a SPC athu anyowani mayi Colleen Zamba I think ndiye kuti ntchito yawo yoyambiriranso ikhala imeneyo chifukwa ndi a former SPC uh, mawa tinali ndi meeting unduna wa zaulimi uh, ngati amene amayang'anira admarc a SPC ngati amene amatisungira ofesi yanu komanso Ministry of Finance ngati shareholder wamkulu wa Admarc, 99% of the shares of Admarc amachita hold ndi a ST ali apawa kugwilira ma share onsewo mmalo mwa boma. Ndiye ife ngati shareholder timaona kuti mwina tilowelerepo kuti kodi board ya Admarc ndi management ya Admarc pakuoneka kuti pakukhala kukokanakokana, ndipo motsogozedwa ndi a SPC athu anyowani tikhale tikukumana ngati mawa likapitirire lipitirira ngati atiikire tsiku lina tiona cholinga kuti ma decisions akamapangidwa a board ndi a management azikhala ma decisions oti akupangira limodzi komanso okomera amalawi chifukwa akutumikira boma limodzi limene akulitsogolera ndi a president athu dr lazarus chakwera zikomo
Your Excellency, we will take another round of questions. May I recognize my colleague in front?
zikomo kwambiri uh, your excellency dzina langa ndi philip white kuchokera ku gbs tv funso loyamba ndi lokhudza devaluation Your Excellency anthu ali ndi nkhawa ku dziko kuno, alimi ali ndi nkhawa pa nkhani yokhudza AIP kuti ikwera, anthu amene amawotcherera, amene ali ndi zigayo ali ndi nkhawa mmene magetsi akuzimira komanso kuti akwera komanso anthu amene amakhala nyumba za rent ali ndi nkhawa kuti mwina nyumba zikwera. Kuonjezerapo zinthu zina zikusowa, mafuta ophikira akusowa, sugar akusowa, makala enieniwa adula. Sindikudziwa your excellency ngati mukudziwa zimenezi ndipo poonetsetsa kuti m'Malawi akhale ndi moyo otchipirako kapena affordable mukupanga zotani kumbali zimenezi makamaka AIP? Kumbali ya corruption funso langa mwina akhoza kundiyankha nduna ziwiri a zachuma ndi foreign affairs, mutachoka otsutsa boma anatiitananso ife atolankhani ndipo akamba zambiri choyamba amatiuza kuti mmene mmayenda your excellency munapanga charter ndege ndipo amatiuza kuti mmalipira 10,000 dollars per hour Ndi kuti anduna anu a Foreign Affairs akhoza kuyankhapo ngati zili zoona. Kumbali inanso anduna a zachuma pakatipa panatulukanso report loti kunatumizidwa ndalama ku nrb ma million ankhaninkhani by accident kapena kuti mwangozi. Zimenezi zili pati? Pomaliza your excellency m'dziko muno tili ndi kachikhalidwe komanena kuti president amakhala munthu wabwino koma omuzungulira ndi amene amamulakwitsa so far ndi zimene zikuchitika mdziko muno mukhoza kugwirizana nazo mfundo imeneyi kapena ndi nkhambakamwa chabe zikomo kwambiri.
Tithokoze chifukwa cha mafunso amenewo. Muja tananena kuti tikamafunsa mafunso ambiri titenga mwayi wa ena ndekuti satha kukhalanso ndi mwayi wofunsa. Apa pamenepo ndekuti mwafunsa kale folo, ndekuti ndapempha kuti tisanayiwale mafunso amenewo a president ayankhe. Zikomo kwambiri a president.
Ndathokoza kwambiri. Mwina ndiyambire funso lanu lomalizalo kuti kumamveka kuti a president ndi abwino koma omuzungulira kodi zimenezo mukugwirizana nazo? ayi tisaike nkhani ya either or kapena black and white chifukwa mukamatchula anthu awiri atatu mudzaona kuti omuzungulira president more than that ndiye tisangonena kuti tichite conclude uh, kuti ndi mmene zikhalira ayi tikatero ndiye kuti mwina tabvyola saizi yakuti tilibe information yokwanira. Izizi zimafunika kungogwirizana kuti tingolondola nkhani mmene yakhalira basi. Ndiye uh, Minister of Finance mutithandize nkhani ya uh, realignment ya kwacha uh, pokhuzana ndi zinthu zonse zija atchulazi. komanso mukhoza kutithandizanso kugwirizana ndi a foreign uh, minister of foreign affairs kuti akuti za ndege 10000 kwacha an hour uh, dollars sorry not kwacha uh, 10000 dollars an hour uh, tayankhamponi
Ah, ziko- zikomo kwambiri a president i think eh, nkhani ya zi- devaluation Ah, kugwa kwa mphamvu ya kwacha ndi chinthu chimene munthu wina aliyense wandale samachikonda ndiye kumati kodi chichitika liti ndikufuna titachita devaluation wina aliyense wandale amakhala womalizira kuti atenge step yoti tiyeni tichite devaluation ndipo okhawo wandale amene amakhala olimba mtima kuti tiyeni tichite izi tidutsa mu kuwawa kwa kanthawi Koma titeteza zambiri kupita chitsogolo. Ndipereke chitsanzo, Your Excellency, kuti sabata yatha kunabwera kampani ya Afrox ku ofesi kwathu kuti tsopano tikukanika kuchita order medical oxygen chifukwa ma bills athu oti tipereke ku South Africa kumene timaodetsa atiyimitsa kaye kuti kulibeko ma dollars ku malawi ndipo sitingamapitirizebe kumangokupasani you are exposing us too much chifukwa ndalama zathu sizikubwera mwangozisunga ku malawi mma kwacha tithokoze mulungu kuti covid yakhala ngati yatitayako pang'ono koma tikanakhala kuti covid ili pa nambala 1 sibwezi tikukambanso zonena kuti ayi apa zikutere apa bwezi tikukamba zoti anthu akufa Chifukwa chonena kuti boma likukanika kupanga chiganizo kuti makampani amene amapereka katundu wofunikira kwambiri kwa Amalawi sitikuwathandiza ifeyo ngati boma. Nchifukwa chache kunena mobwerezabwereza timanena kuti tatiyeni tipange za ndale zitakhala za ndale, za economics zitakhala za economics, Chifukwa kupanda kupanga ziganizo zina, ngakhale zingakhale kuti pandale nzosakoma, zoti ena otsutsa agweramo nkulankhula zimene angathe kulankhula kuti awachite hoodwink a Malawi, koma ife tili ndi udindo ngati osankhidwa amene tikuyendesa boma kupanga ziganizo zoti tisunge miyoyo ya Amalawi komanso tione tsogolo la Amalawi. Sabata yatha yomweyi a KQ ananena kuti asiya kudula matikiti ku Malawi chifukwa makwacha adzadza kwambiri kuno akukanika kutumiza ma dollars kwawo ku Kenya. A governor awa ali apawa, a ST awa ali apowo, tinayesetsa kuthamanga thamanga nkuzilongosola ndipo a KQ. anali ndi ma bills akuluakulu, ma bills-wo takwanitsa tachita settle ndipo mawa akuyenera kuti alengeze kuti ayambanso ticketing sales. Zonsezi sizikanatheka pakanapanda kuti a President anapanga chisankho kuti tatiyeni tione kuti kodi black market rate ili pachani ndipo formal rate ili pachani. Tisadzinamize kuti formal rate ikhale 800 chifukwa izi zipangitsa kuti ma services ena ofunikira kwambiri munomo m'Malawi ngakhale kuchipatala kumene, A Malawi asafale chifukwa choti tikufuna tingowaphimba mmaso nkungowasangalatsa kwa kanthawi kuli kuti mapeto ake zinthu sizidziwika kumene zikulowera. 2012 boma lapitalo linayeserako ndipo zinafika pa dead end and aliyense zotsatira zake anaziona. Sitikanalola kuti tipite mpakana ku dead end kuli kunena kuti ma solutions alipo pa tebulo ndipo tukamba pano Reserve Bank yapatsidwano mphamvu za nyowani kuti ithe nayonso kutengako ma dollar pa msika nkumalowetsa ku ma reserves nkumatha kunena kuti a Afrox bwerani ndalama imene mmafuna ndi iyi pitani mukagule oxygen. Andunawa amaninong'oneza pompano kuti aah a Governor anandikodola amandiuza kuti ma dollars amankhwala mmafuna aja mawa mutabwera tikupatse. Zonsezi. ndi zinthu zimene zikutsatira kupanga chiganizo choyenera osangoti cha ndale koma chofuna kupulumutsa chuma cha dziko lino ndipo kupita chitsogolo ndinene mobwereza ngati mmene akhala akulankhulira a President kuti timayenera kuti tidutse mu zowawa zokoma zisadafike. Kukonza chuma sikukanatheka kungoganiza kapena wishing kuti chikhale bwino sizikadatheka. Timayenera kuti tidutse mu njira zimenezi ndipo njira imene ife tayitenga ndi njira yodzera ku program ya IMF ndi imene tikuyiona kuti iyi itithandizira kuti chuma cha Malawi chikhale solid kupita chitsogolo osati boom and bust chifukwa ma policies a maboma apitawa amatiyika pa mulingo nkutitsitsa nkudzapezekanso tili pompaja nkumangoyenda mma circles 2012 tinali pomwepa tayendako zaka ziwiri tabweranso pompaja tikuyenera kuti tikhale ndi solid foundation kuti chuma chathu chizipita kutsogolo osati in circles. Nkhani ya treasury kupereka ndalama yokwana 800 million kwacha ku NRB ati mwangozi eti? Ineyo ndalamayo ikundikulira ndipo anthu amene anapanga zimenezi akuti anapanga zimenezo April 2020 kutasala mwezi kuti boma lisinthe ndiye kuganiza kwanu ndikuganizanso kwa ine kuti koma munthu ungalakwitse 800 million chabwino ndalamayo yabwezeretsedwa koma ine kuona mmene ma controls amakhalira mu ministry of finance kuona ma stages amene amadutsa kuti ndalama iperekedwe ndilibe chikhulupiriro kuti imeneyi inali mistake Ndili nacho chikhulupiriro kuti amadziwa chimene akupanga ndipo sanali munthu mmodzi kanali kagulu chifukwa the approval processes ndi mmene ine ndaoneramo mu ministry of finance ndi zimene zimachitika ndikunamiza a Malawi kuti iyi inali mistake ndipo khale khaleni Tipeza kuti kodi chimene chinachitika kuti ma processes onsewa mpakana disbursement itheke munkatani mbomamo. Zinthu zonsezi nzofunika kuti inu ndi ine tizizitsatira bwino nkumaona chifukwa boma la Dr. Chakwera pa kayendetsedwe ka chuma anena kuti tikhale honest osati tizambaitse. Anena kuti tichite zinthu poyera osati tichite hoodwink anthu. Anena kuti tichite zinthu zokhazikika osati zongowinira chisankho. Mosemu ndi mmene ife tikufuna kuti tiyendesere a, unduna wa zachuma, ndipo nkhani imene mwainenayo ndi nkhani yochititsa manyazi ndipo amene anachita zimenezo nthawi imeneyo akuyenera kukhala anthu amanyazi kuti sanasamale zofuna za Amalawi, mwina amasamala zofuna a, za iwowo. Ndiona ngati kuti nkhani zimene nafuna kuti ndiyankhe kwa President, o, ndi mwina nkhani ya maulendo a, we, we normally have budget ya ulendo wa, wa president and um, I don't know ST ngati mungathe kumbukira eh, mwina ndipasa ST kuti angotiuza budget ya ulendo umenewu ndipo zimatheka nthawi zina kuti a president akuchoka ku Malawi akupita ku Davos ndi delegation akuchoka ku Davos akupita ku AU ku Malabo Equatorial Guinea and kenako azikabwereranso when you start looking at the connections because ordinarily olo kutenga commercial flight imene akhala akutengera mmbuyomu atenga ndege yaying'ono afika pa Ethiopia kapena akwera nawo matola kumapitirira maulendo mmene amakhalira. Pamakhala nthawi zina zimene kukwera matola ngati kumene kuja sikungatheke malingana ndi tight schedule makamaka akaphatikiza ma conference ngati atatu mmene anafotokozera poyamba muja. Nchifukwa chache kuti achite connect from there to there to there ndi mayendedwe athu mmene alili a ndege lero aah kumatheka kuti mwina zakanika kuti sizingatheke then you start looking at ma alternatives and look at the comparison ya ma costs and see kuti this decision can be taken as an exceptional decision malingana ndi ma connections ndi ma engagements amene anayikidwa aah ndi ndi a President. Koma I think mwina ngati mungakumbukire ST Mungathe kungotipasako kuti budget ya ulendowo inali mwina ndalama zingati? ST.
Zikomo kwambiri Your Excellency. The bill imene tinalandira kuchoka ku State House ya ulendoyi inali 300 million kwacha. zikomo kwambiri.
So, ndimawuza dala kuti anene figayo because anthu atchula ma figures akuluakulu monga ndi mmene nawonso angachitire guess koma figa imene akutchula ST mwina tikayerekezanso mwina ndi ma- ndi maulendo ena ndi ena sikusiyana ndi mmene a president amayendera and zonsezo amakhala kuti anapanga costing and comparison and see what is the best option under the circumstances zikomo kwambiri excellency kusowa kwa zinthu ndimafuna kuti tisayilinene kwambiri chifukwa mwati shuga kusowa shuga mdziko muno anasowa uh, chifukwa chonena kuti ndi ma cyclones a Illovo malo moti ayambe pa 1 april harvesting zimbe ndi kudimba ndi chifukwa choti kunali madzi ambiri sanayambe harvesting yawo pa 1 april anayamba harvesting yawo pa 1 may and as a result backlog ya 1 month production delays inapatsa ma problems and then atabwera IMF anadzanena kuti kwacha ndi dollar its misaligned by 25% article 4 consultation ya September October last year aliyense wa business amadziwa ndithu kuti zivute zitani kutuluka devaluation Because IMF anachita kale indicate, its common knowledge, its public knowledge. Ndipo aliyense atamva zonena kuti IMF ija ili, ili, yabwera ili kuno ku Malawi ndipo akupanga ma negotiations ndi boma. Aliyense amene amachita business, ama, ngakhale ma banki, amadziwa ndithu kuti khale khaleni, China chake chichitika posachedwa chifukwa IMF yatani kuno? Yafika. Ndi mmene amachitira ma calculations anthu onse ochita malonda, anthu onse a ma business, ngakhale a ma bank kumene. Ndiye ma, ma, ma, ma, ma shortage ena nkhani yake imakhala imeneyo kuti tikudziwa zonena kuti any day pachitika chakuti. Kupanga devaluation kumene kwapangikako ndi kumene kwamasulano onse kuti the gap is now closed, the misalignment is now closed, there's no point holding anything. Amene amachita hold ma dollars ndi amene ayambano kubwera ku reserve bank kudzaponya ma dollars awo kuti aa ingondigulani because there's no point going to black market, the rate is now aligned. Amene amasunga sugar ndi amene amasunga ma products ena kudikira kuti tingachite suffer exposure ndi ameneno katundu wawo panopa aliyenseno akutulutsa because they now know the true position kuti position ndi iyi. And ndinene mwina kuti ma company sakuyenera kukweza katundu. ndi ma company ochepa amene ali ndi exposure chifukwa three quarters if not more ma private private sector ya ku Malawi kuno imagula kale dollar pa 1.1 ndi chilungamo chake chifukwa dollar yo kunalibe kutanthauza kuti mitengo imene inavuta pakatipa ma week 4 5 apitawa kuti mitengo ikusintha sintha mitengo ikukwera imakwera chifukwa choti anthu amapeza dollar pa msika wa wa black market pa 1.1 and they were factoring in the 1.1 mmitengo imene takhala tikugulira miyezi iwiri yapitayi or mwezi wapitawu. Kutanthauza kuti ifeyo kuyitengano dollar nkudzaika pa 1.1 chimene tasintha ndikungoti dollar yo iyambe kupezeka mma bank mosavuta but we have not increased cost kwa ma company aku Malawi. ndipo ngati afuna kuti akweze katundu ayenera akhale ndi chifukwa chokwanira chouzira amalawi chimene akukwezera katunduyo chifukwa dolayo amaipeza kale pa 1.1 and panopa taikira pa 1.1 koma saziyipeza ku black market aziyipeza ku ku ku formal market and ma dealers a mmabanki

we are not playing games the kwacha is aligned lets play by the book and as government we'll try mmene tingayesetsere kuti dollar inflow ichuluke ndipo alipo ambiri amene akutithandiza kuti ma dollars alowe mdziko muno to stabilize the market and munthu wina wa banki commercial bank asapange distort mwadala cholinga kuti corruptly Aziberabe anthu a business by charging ma commissions ngati mmene amapangira miyezi imene yapitayi. A governor muli pompano. Ndikhulupilira kuti zayankhidwa bwino bwino. Sitingachite chilichonse cha fodya, cha sugar, cha chani koma generally chithunzi thunzi ndi chimenecho Philip. Thank you your excellency. Honorable minister of foreign affairs muonjezera kapena tipitilire?
ndimangofuna ndimangoti ayankha ayankha mokwanira a minister of foreign affairs pa nkhani ya trip yaichi Or Minister of Finance. Mu- mutha kundipatsa a minister of finance
koma ine ndimafuna inuyo ndine fourth estate a fourth estate ndiye kuti inuyo mathandizira and a president ndimafuna ndiyamike media ya kumalawi chifukwa mene tikuyenderamo ndiye kuti ndizoonadi kwathu kuno tiku tikulimbanadi ndi corruption komanso we are holding everybody to account and holding everybody to account isamakhale boma yokha koma everybody ndiye ndimadabwa kuti inuyo mutamva figa imeneyoyo kuti auti atenga ndege ndipo amatchaja 10000 dollars per hour inu munakhulupiriradi munakhulupiriradi inu Kuti no nde kuti a president akhala kaya masiku angati ma hours angati akhala nde all that time amatchaja 10,000 dollars per hour tiyeni nanunso mudziwafunsanso because hold everybody to account not just that anthu okha amene ali m'boma koma even those in the opposition adzikuuzani zoona they should also tell the truth people cannot gather at a press conference to go and tell lies bwezi mutawafunsa kuti kodi zimenezi umboni wake uli kuti

a acb ndiwo amene amachita zonse zokhudzana ndi kafukufuku wa nkhani ndipo kwa ine nkungowadandaulira kuti chonde amalawi in the public interest amalawi akufuna atadziwa zimenezi zili pati Chonde mundipatseko lipoti pa masiku 21. Ine ndilibe mtima wofuna kuwaumiriza chilichonse chifukwa iwowo ndiwo amene amagwira ntchito imeneyi. Kuti mukhulupirira bwanji? Ndiona ngati mulumikiza zinthu zimene uh, sizikukhudzana kwenikweni. ndi nkhani imene ili panoyi chifukwa nkhani zimene mwatulutsa zinazo ndi nkhani zimene sikukhudzana ndi izizi ayi ndipo ngati simungakhulupirire ndiye kuti inuyo mukhoza kukafunsa ngakhale ku acb kuti zinthu ziyenda bwanji chifukwa inu ndi ine tikhala amodzi wodikirira gona mkuphe sali patali Kodi are you aware kuti pali any pending payments kokhudzana ndi nkhani ya makampani a Sattar ndi katundu wawo? Ayi, sindikudziwa chilichonse. Kodi nkhani ya political party fin- financing um, muli ndi maganizo otani? ndiye kuti akhoza kupita ku chipani nkukafufuza koma Nditangobweramo panali msonkhano kwina kumene amalankhula director wa acb, amalankhula a chief justice ndiye ndinangoziona m'pepala kuti amalankhula a director a acb kuti ku Malawi kuno Ngati sitingatsatire lamulo ili la kuti financing ya zipani imayenda bwanji, ndiye kuti tizipitirira kukhala ndi mavuto ngati awa, kuti nthawi ya kampeni anthu amene amathandiza zipani kuti zizikachita kampeni amakhala ndi malingaliro akuti akawina ife adzatichitire zakutizakuti. Angakhale ulankhulepo monga wena ni mboni ine ndiye ndimalankhula poyera pomwe koma sizilowa ayi zikalowa uku zimangotulukira uku kukhala ngati mwina ndikungokamba nkhambakamwa kotero kuti anthu amaganizabe kuti you owe them something chifukwa chakuti ndife tidakuthandizani kampeni ndipo kuthandizako kumakhalanso malevulo malevulo Mwina izi nzongofunika anthu otsatira malamulo amene amayenera kulongosola zimenezi mukawafunse kuti atsatire bwinobwino. Zikomo.